an baden farafinya kanubagaw ka fara nko jɛmukan lamɛnbagaw ni an filɛbagaw kan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni jɔ ala ka jɔ sabati ka wuruki ka banban ka to a ma aw bɛɛ ka nko ka jɛmukan ale de filɛ nin waati in na min bɛ kɛ sirifula jakanso la dɔgɔkun o dɔgɔkun nin tuma in na an bɛ o de kɛnɛ kan kɛnɛ in sigilen bɛ wele de bɛ bila karamɔgɔbaw ma karamɔgɔ jumɛn minnu bɛ yan dɔn sabula ni tubabu ko don walima ni tubabula ko don tubabu karamɔgɔbaw bɛ o ɲɛdɔn olu bɛ o ɲɛfɔli la su ni tile ni arabu ko fana don arabu karamɔgɔbaw bɛ yen olu bɛ la ka arabula ɲɛfɔ kabini ka kɔn kira cili ɲɛ fo ka na bila bi la olu bɛ ka olu kow ɲɛfɔ o tuma anw yɛrɛ fana ta ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo jumɛn na o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo jumɛn na sirifula jakanso ko ale tɛna to kɔ o la o la a ye wele bila nko karamɔgɔbaw ma olu ka sigi ka na o ɲɛfɔ o karamɔgɔ belebele dɔ b'an ka kɛnɛ kan aw ɲɛ dugulen ye ale ye karamɔgɔ baba danbɛlɛ don karamɔgɔ i ni jɔ anba i ni jɔ kungo jan adama kamara mhm. an ye tanga tara la ala la ka bɔ gɔdɛ kurulabonta ma mhm. ala tɔgɔ la mahinala le hinala le mhm. tano ala ye jaba dungolu mari le mahinala le hinala le sarali lon mansa le an y'ile le bato la an y'ile le matara la jaani an kanda sira telenen bɔrɔlɔ kan i nɛɛmanen minnu ma olu la sira le ko ye mɔnɛ kɛnen minnu ma olu ta ko tɛ filibantenu fana ta ko tɛ ala kɛ ten ala nɛɛma ni jɔ kɛ kiraba mamadi a n'a donkolu a n'a dɛɲɔlu a n'a manton bɛɛ ladɛnnen kan kungo jan n ka foli b'i ye n ka foli bɛ ka taa eh, television sirifula lajɛba jamakulu bɛɛ ma ah, ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa an ka ɲɛmɔgɔba ma n'o ye a seidi sherifu usman madani haidara ye k'a fo ka a waleɲuman dɔn ale min ka laɲini ye farafinya bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na farafinya bɛ sankɔrɔta cogoya di adamaden an kana jɔ an yɛrɛ la an k'an yɛrɛ dɔn solɔn yirilɔn yɛrɛlɔn ne ɲɔgɔn tɛ kumana k'a daminɛ kunun ka na se bi ma seidi serifu usman madani haidara a ma tulonkɛ farafinko la o la an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye nko ka laseli kɛnɛ ye sirifula tv la yan alihamdulilayi an b'a fo a bɛ fɛn o fɛn fɛ hɛrɛ la diɲɛ na ani lahara a n'a bɔnnaw bɛɛ ala ka nɔgɔya ala ka nɔgɔya an n'u ye a dun tɛ fɛn o fɛn fɛ tɔɔrɔ ko la diɲɛ na ani lahara yarabi a n'a bɔnnaw bɛɛ ala k'a n'u bɛɛ kisi ka bɔ o ma ala kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli kamara an filɛbagaw a y'a faamuya sisan k'a fɔ an ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o de ye an ka nko karamɔgɔba ye baba danbele dɔw k'a ma ko dafin karamɔgɔ ɔ dafin karamɔgɔ a ye a kɛra o ye koyi sabula a ye dafina yɛrɛ kitabu belebele sɛbɛn nko la min bɛ ka kuma dafina kan k'a daminɛ dafinw yɛrɛ bɔsun ma ka na se u sigiyɔrɔw ma ani u tilatilalen don diɲɛ fan minnu fɛ bi ani u yɛrɛ ka tabiyaw n'o y'u ka danbew ye ka kuma o kan karamɔgɔ baba danbele an ye sigiliko damadama kɛ nka an ka sigili ninnu kɔnɔna na ni an y'an tulo majɔ k'a ɲɛfilɛ ka taa kɔrɔlenba dɔ ma eh, i ka eh, jɛmukan wuli yɔrɔ la an y'a dɔn eh, a kɔnɔna na k'a fɔ ko dafinw olu bɔra maninkaw de la o an y'o dɔn ɔ ni o fɔra o kɔrɔ ye ko dafinw ni maninkaw kan ka kɛ ɲɔgɔn kalama e bɛ maninkala walima dafinw a bɛ maninkala kalama wa
ɛɛ kungo jan an b'i fo ka an filɛbaa jamakulu bɛɛ fo ɛɛ an bɛ maninkala kalama an b'a tariku dɔn an bɛ maninkala tariku dɔn ka sababuya kɛ solɔn yirilɔn yɛrɛ dɔnni ɲɔgɔn tɛ o walahi y'a dɔn an y'a jira k'a fɔ dafin bɔra maninka la ayiwa mɔgɔ ni bɔsun ɲini k'a dɔn fɛn caman bɛ faamuya fɛn caman bɛ nɔgɔya o de kɔnɔ nka mɛ i ma i yɛrɛ dɔn i m'i bɔsun dɔn a ka gɛlɛn i ye ɲininkali min kɛ mhm. an bɛ maninkala dɔn n'i y'a jateminɛ mhm. a dɔn ne y'a daminɛ cogoya min na mhm. n taara fo wankaranko wagati la ka na se wudumako ma fo ka na se maninkako ma eh, an filɛ maninkaya min kɔnɔ fo ka na se dafinko ma ɔ n'i ye jateminɛ kɛ eh, n y'a kunbaba kunbabaw de ta ta ka na mhm. n'o tɛ n'an donna mɔgɔ caman bɛ yen n'i ko maninka mhm. caman hakili bɛ jigin sunjata keyita la ah. sunjata keyita bon ale fa ye jɔn ye ale fa de ye nare makan ye a b'a fɔ ko nare maganden jata nare maganden jata sunjata keyita ale fa de ye nare makan ye o tuma na nare makan n'o ye sunjata fa ye a ye ayiwa sunjata ba joli tun b'a bolo n'o y'a furumusow ye muso joli tun bɛ nare makan bolo an ye min dɔn o ye saba ye muso saba den joli den wɔɔrɔ sunjata keyita fa nare makan a ye muso fɔlɔ min furu o de ye sasuma berete sasuma berete o ye den fila de sɔrɔ o tuma na naare magan fɛ den fila cɛman kelen ani musoman kelen i y'a faamuya o tuma na cɛmanw o de ye dangarantuma ye hmm, dangarantuma dangarantuma o fana n'an ko an bɛ don o fana kɔnɔ dangarantuma yɛrɛ dara la cogo di o bɛɛ ɲɛfɔliw bɛ yen an b'a bɛɛ dɔn ka sababu kɛ ne y'a kalan manden dɔfɔ yɛrɛ yɛrɛ ne y'a sɛbɛkɔrɔ kalan ka manden dɔn o tuma na ka dafiya dɔn ka fɛn caman dɔn a kɔnɔ o kɔrɔ ye manden tariku manden tariku yɛrɛ y'a ɲini k'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini fo k'a ɲɛ dɔn y'a faamuya mhm. a denkɛ eh, sasuma berete denkɛ fɔlɔ mhm. o de ye dangarantuma ye mhm. y'a faamuya o tuma na eh, dangarantuma o dɔgɔmuso bɛ yen o dɔgɔmuso in de labanna ka furu sumaworo kante ma eh. an kɛ aa an tɛ tɛmɛ o kan mhm.
y'a faamuya bon eh, o ye eh, sunjata dɔgɔninw ye mhm. sunjata kɔrɔw ye mhm. mais u tɛ ba kelen ye o y'a sɔrɔ ko bɛɛ n'a wagatiw don parce que sogolon kɔnɛ o de ye sunjata ba ye o ni sasuma berete tɛ kelen ye i y'a faamuya o ni sasuma berete tɛ kelen ye parce que nana tiriban nana tiriban o de ye dangarantuma dɔgɔmuso in ye a tɔgɔ de ye ko nana tiriban o ye sasuma berete den fila ye dangarantuma ani nana tiriban i y'a faamuya o tuma sogolon kɔnɛ o ye muso filanan ye nare makan muso filanan o ye sogolon kɔnɛ ye y'a faamuya o ye den joli sɔrɔ o ye den saba sɔrɔ den saba bon o ye den saba jumɛn ye eh, sunjata keyita kelen kelen kolonkan fila jamuru hmm. i y'a faamuya dɔgɔmuso fila bɛ sunjata dɔgɔmuso fila o bɛ sunjata fɛ hmm. dɔgɔmuso fila bɛ sunjata keyita fɛ olu ye sogolon kɔnɛ denw ye i y'a faamuya mhm. o tuma na sunjata n'a dɔgɔmuso fila mhm. ɔ n'o olu tɛ mɔgɔ saba ye sa mhm. n'o farala sasuma berete den fila kan o tuma na a kɛra mɔgɔ duuru mɔgɔ duuru tiɲɛ bon muso sabanan o ye maninba kamara ye o furula kamaralakaw fɛ cogo ja o furula aw ka so o tuma maninba kamara o ye dencɛ kelen sɔrɔ o tuma na ko manden bori mais u b'a fɔ o de ma ko manden bukari manden bukari bori manden kɔrɔba tɔgɔman de y'o ye o ko manden bori mɔgɔw da teliya u y'a yɛlɛma ko manden bukari manden bukari mm. o ba de ye o tuma na maninba kamara ye u b'a fɔ maninba kamara ma mm. ko namajɛ mm-hmm. i y'a faamuya mm-hmm. bon o ye eh, eh, sunjata fa nare magan mm-hmm. nare magan muso sabanan de ye maninba kamara ye bon maninba kamara in hmm. ale ye den min sɔrɔ hmm. o de kɛra manden bukari ye hmm. mais maninba kamara in yɛrɛ ma mɛn si la i y'a faamuya a ye den sɔrɔ a fatura n'o ye manden bukari ye o tuma na sogolon kɔnɛ ale de ye manden bukari lamɔ e m'a ye o de la tuma min na ni gɛrɛntɛ tara ka ɲɛsin sunjata ma a n'a ba ma waati min na fa in fatulen kɔfɛ y'a faamuya o tuma dankarantuma sigilen fa nɔ na sasuma berete ni dankarantuma u ye gɛrɛntɛba ta ka ɲɛsin sunjata keyita n'a ba ma parce que a yera k'a fɔ sunjata de bɛ se ka manden bɔ bolo la i y'a faamuya mhm. bon o gɛrɛntɛ talen fo k'a juguya mhm. n'an ko an bɛ don o yɔrɔ misɛnninw bɛɛ kɔnɔ mhm. a b'an ka walanda bɛɛ fɛngɛ dɔɔnin donc o kɛra sababu ye fo u bɔra ka manden bila jɔni jɔni taara ɲɔgɔn fɛ sogolon kɔnɛ taama sunjata ka tagama in na sunjata ka tagama in na a ba tun b'a la a ba tun b'a la dɛ sogolon kɔnɛ tun b'a la a bɛ fɔ o de ma ko fundi arabuw b'a fɔ ko hijira an b'a fɔ ko fundi Eh, sunjata keyita ba sogolon kɔnɛ mhm. o bɛ fundi na mhm. n'o ye hijira nin ye mhm. sunjata keyita yɛrɛ b'a la jamuru b'a la kolonkan b'a la ayiwa eh, manden bugari b'a la n tɛ ɲininkaliba dɔ ye hali ni mɔgɔ minnu ye ɲininkaliba kɛ k'a fɔ tele cherifla filɛbagaw tɛna o jaabi dɔn na k'a fɔ eh, sunjata ka ɲanima bori min kɛra manden o mɔgɔ duuru de tun don
o mɔgɔ duuru de tun don voilà sunjata mɔgɔ duuru sunjata keyita ka fara sogolon kɔnɛ kan ka fara manden bugari kan ka fara kolonkan ani yamuru yamuru Hmm, ah. ah, ne ni ɲininkali kɛra ko yɔrɔ yɔrɔ u bɔra manden k'u ɲɛsin fɔlɔ u bɔra ka dugu la ka sin bɔra ɲani kɔnɔ ka se dugu fɔlɔ jumɛn na o de ye jeleba ye hmm. jeleba ale de ye kamisogolakaw ka duguba fɔlɔ ye

ah, jeleba kɛra tomo ye u ye kalo fila de kɛ hmm. u ye kalo fila de kɛ jeleba hmm. u bɔra yen hmm. ka taa tabu sababu min y'u bɔ yen fana dangarantuma de ka ci sera yen u taara tabu u taara tabu o ye kamaraw ka yɔrɔ o y'a sɔrɔ faran kamara tabu ŋana faran kamara o fa mansa cɔmɔ turunbe kamara o de tun bɛ mansaya la yen mais u ye tile damadɔ dɔrɔn de kɛ tabu ka sɔrɔ ka bɔ yen ka taa wagadugu kunbi u ye eh, san kelen kɛ mhm. kunbi ka sɔrɔ ka bɔ kunbi ka taa mɛma ka san wolonwula kɛ mɛma mhm. i y'a faamuya u ye san wolonwula kɛ mɛma u tagalen n'u seginni mhm. o tuma na san seegin kɔnɔna de don i y'a faamuya san seegin de kɛra u tagalen n'u seginni ye a kumaw ka jan kosɛbɛ wa an b'a ɲɛmisɛnninw bɛɛ dɔn ka sababu kɛ anw bɔra maninkaw la wajibi manden ko foyi tɛ yen n'anw man kan min ɲini ka dɔn bɔn n'an ko an bɛ manden dɔfɔ yɛrɛ ka nin tariku ye an filɛ ka yɔrɔ min fɔ sisan mhm. n'an ko an b'a ta daminɛ na mhm. ka taa sunjata ka sumaworo kɛlɛ kɛra cogoya minnu na mhm. ee an bɛ wagati jan k'a kan nka don nataw la ni ala sɔnna komi an bɛ dafina dɔfɔ de kan nin wagati la o kuma na i ye ɲininkali kɛ yalima an bɛ manden dɔn wa an bɛ maninkaw dɔn wa o kuma na k'a fɔ ko dafin bɔra maninka la an y'a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn de siga foyi t'a la an bɔr'o la wa an n'u ka tabiya minnu ye kelen ye k'a fɔ ko mun de bɛ manden kɔnɔ n'o bɛ kɛ anw yɛrɛ fɛ yen ka ca dɛ hali n'i ye kurukanfuga sariyasun lajɛ sariyasun kɛmɛ ni kɔ min taara o kumana kurukanfuga sunjata keyita fɛ a n'a a jɛɲɔgɔn tɔw fɛ o sariyasun na i bɛna ye i bɛ min sɔrɔ manden kɔnɔ n'o tɛ dafina kɔnɔ a ka dɔgɔ dɛ a ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ jeli a ɲamakala ko a ɲamakala ko ka taa se a ko caman bɛɛ bɛ dafina kɔnɔ n'o tɛ siya dɔw b'anw ni maninkala yɛrɛ cɛ olu tɛ olu t'olu kɛ ɲamakala ko ninnu kɛ u t'a dɔn yɛrɛ u t'olu dɔn yɛrɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ siya n'i bɔra manden k'i kun da an ka yɔrɔ yɛrɛ kan i bɛ siya saba naani de cɛ ci walasa ka se anw ma i y'a faamuya i b'olu de cɛ tigɛ ka sɔrɔ ka se mais n'i taara sɔrɔ n'i sera anw ka yɔrɔ fana na i b'a fɔ ko i donnen manden i donnen don manden

i bɛ yɔrɔ min dɔn k'o ye manden kɔnɔna ye dɛ n'i sera dafina ka bɔ i sera manden kɔnɔ i y'a faamuya donc o la n ye yɔrɔ min fɔ nare magan ta côté la sisan mhm. o de ye nin ye a ye ayiwa eh, muso saba de an y'olu dɔn mhm. a musow ye mhm. ani den wɔɔrɔ an y'olu de dɔn o kumana an y'olu minnu dɔn n y'olu de jate i ye sisan ni ala sɔnna ma manden dɔfɔ yɛrɛ kɔnɔ ka ta sunjata ani sumaworo kow kɛra cogo min kabini o ma se fɔlɔ kabini sunjata yɛrɛ ba furu wagati turamagan tarawele ani kangejan tarawele o kumana olu nana ni sogolon kɔnɛ ye cogoya min na manden kɔnɔ an da bɛna s'o tarawelelakaw ka na ni kɔnɛmuso ye u nana n'a ye dɛ tarawelelakaw u bɛ fɔ dɛ

ni ala sɔnna ma don nataw la an bɛna walandaw ta kɛrɛnkɛrɛnya la mhm. o kumana ka na walawala manden yɛrɛ bɛ cogoya min na fo ka na se sumaworo ko waatiw ma mhm. o kumana fɛn minnu b'o kɔnɔ y'a dɔn sumaworo yɛrɛ ye saba don ah? nka sumaworo kante min filɛ nin ye a ah. fɔra sumaworo dɔgɔ o fana fɔra sumaworo dɔgɔ tuguni ayisa eh. an tɛ o yɔrɔ kɔnɔ bi ni ala sɔnna ah. an ka tɛmɛ n'an ka dafina dɔfɔw ye donc sumaworo sumaworo bɛɛ ka saba don saba don anw bɛ min dɔn an bɛ min dɔn o ye ani min dan b'o kan mais ni ani dɔ o fana dalen bɛ dɔ kan sigi i y'a faamuya ni ala sɔnna ɔ don nataw la an bɛna manden yɛrɛ kɔnɔna kow ka dɔn k'a fɔ dafina ani an ka fɛn minnu ye kelen ye a ka kabako don dɛ hali fɛn dɔ bɛ manden sariyasun na ka mɛ k'a fɔ ko silamɛya ka diɲɛ dɔ o tɛ dɛ sigi bɛ se ka dilan cogoya min na a kun dabɔra o kama mhm. n'o ye k'a fɔ n'i ye manden sariyasun lajɛ ko mhm. ko n'i y'i bɛnnakaw ka fɛn ta i barinakaw i berinakaw ko n'i y'olu ka fɛn ta k'o tɛ sɔn
n'u b'a sɔr'i la fɛɛrɛ min na u b'a sɔr'i la mais a kuma tɛ taa dugutigi kɔni bɛɛ k'a fɔ k'i ye sonyali kɛ dɛ i berinakaw o bɛ maninkala o bɛ maninkala wa o bɛ dafina hali sini n'i taara dafina n'i taara i bɛnkɛ dugu la i b'u ka sɛ minɛ foyi tɛ bɔ a la n'u y'a y'i bolo u bɛ se ka n'u sera ka wari min d'i ma walima k'i nɛgɛ i nɛgɛ cogoya min n'u yɛrɛ ma se k'o kɛ i b'a kantigɛ k'a dun a bɛ dɔn ko e de y'a minɛ a kuma tɛ taa yɔrɔ si dugutigi bulon ayi i y'i ta de ta o o bɛ manden dɔfɔ kɔnɔ cogo min o b'anw fɛ yen dafina o n'a ɲɔgɔnna camanba de bɛ yen i y'a faamuya inshallah ni ala sɔnna ma mhm. ayiwa an ka tɛmɛ n'an ka dafina dɔfɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ inshallah awa an filɛbagaw aw yɛrɛ y'a faamuya sisan k'a fɔ eh, dafina dɔfɔ an bɛ o de kan dafinw u bɔra yɔrɔ min na n'o ye maninkala ye eh, ka a pereperelatigɛ yira sabula an ka kumaw daminɛw kɔnɔna na donjan tɛmɛnen na an y'a yira k'a fɔ dafinw ni maninkaw bɛɛ kelen ɔ a ye bɔra ka o misaliya dɔ di sisan eh, i y'a fɔ dafina eh, a dugu a marabolo marabolo marabolo a tilalen don jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ mali burukina ni kɔdiwari nka fanba bɛɛ lajɛlen ye mali ni eh, mali ni burukina de o de kɔrɔ ye frontière ko min fɔra karamɔgɔ e ko eh, anw kun kan ka fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ min tɛ frontière ko ye dɛ an ka kan ka fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ mhm. sababu kɛ frontière ko in mhm. o nana na kɔsa in na de mhm. n delila k'o f'i ye yan mhm. n ko k'a fɔ ko mali o ma san kɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ ko burukina o ma san kɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ a dun bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko dafina o bɛ mali ni burukina de tilali nalen kɔfɛ o tuma na dafina marabolow sigicogow de bɛ yen mhm. nin ye dafina marabolo nin ye mhm. nin y'a marabolo nin ye mhm. nin y'a marabolo nin ye u ma dafinw yɛrɛ u ma tigɛ fiyewu k'a fɔ bon komi nin ye burukina ta ye nin ka kɛ nin marabolo ye nin ye mali ta ye nin ka kɛ nin marabolo ye u ma kɛ ten dɛ u ma kɛ ten u y'a tigɛ de marabolo kelen yɔrɔ dɔw bɛ yen n bɛna a warawala i ye sisan walasa bɛɛ ka se k'a faamuya dafina marabolo m'a f'i ɲɛna ko marabolo mugan ani wolonfila ne baba danbele sera ka min sɔrɔ dafina kɔnɔ wa marabolo mugan ni wolonfila in na tan ni kelen bɛ yen mm. o bɛ mali fɛ mm-hmm. o dugu marabolo kelen kɔnɔ dugu mm-hmm. o bɛɛ bɛ mali kɔnɔ mm-hmm. marabolo tan ni kelen o dugu bɛɛ bɛ mali kɔnɔ marabolo tan ni fila bɛ yen o dugu bɛɛ bɛ burukina kɔnɔ ka mɛ marabolo naani bɛ yen o duguw tila tilalen don i b'a sɔrɔ o a tilalen don fila ye n'a fɔra ko nin marabolo in i n'a fɔ parakuna parakuna fan dɔ bɛ mali fɛ fan dɔ bɛ burukina
sabu jamana fila jamana filaya m'an bali ka ko foyi kɛ ɲɔgɔn ayi o m'an bali ka foyi kɛ ɲɔgɔn fɛ hali an ka marabolow tɔgɔ bɛ fɔ cogo min a bɛ fɔ ten de n bɛna o marabolo tɔgɔ f'i ye n bɛna a ye sisan kuodu mhm. marabolo min bɛ dafina n'a bɛ fɔ ko kuodu mhm. kuodu o dugu bɛɛ bɛ mali fɛ o bɛɛ bɛ mali fɛ nka dafina ko si tɛ wuli k'o ye burukina ko ye burukina ko ye k'olu b'u sigi yan ka fɔ a ah, bɔn ko nin ye burukina ta ye
tant que dafin ta don an bɛɛ de b'a kɛ ɲɔgɔn na i y'a faamuya mhm. bɔn condu fana bɛ ten mhm. condu mhm. ale dugu bɛɛ bɛ mali la i y'a faamuya siɲɛdu o fana dugu bɛɛ bɛ mali la siradu o fana dugu bɛɛ bɛ mali de la bɛnɛnadu o fana dugu bɛɛ bɛ mali la bundodu o fana dugu bɛɛ bɛ mali la parakɔrɔ o fana dugu bɛɛ bɛ mali la bonku o fana dugu bɛɛ bɛ mali la dandu o fana dugu bɛɛ bɛ mali de la zamankandu o fana dugu bɛɛ bɛ mali de la komori o fana dugu bɛɛ bɛ mali de la o ye eh, dafina marabolo minnu bɛ mali kɔnɔ o marabolo tan ni kelen o ye nin ye o tuma na burukina faso ta o ye marabolo tan ni fila ye o marabolo tan ni fila o tuma na banadu o dugu bɛɛ bɛ burukina de kɔnɔ taradu o fana dugu bɛɛ bɛ burukina de kɔnɔ kosedu o fana dugu bɛɛ bɛ burukina de kɔnɔ sɔdu o fana dugu bɛɛ bɛ burukina de kɔnɔ kɔdu o fana dugu bɛɛ bɛ burukina de kɔnɔ waradu o fana dugu bɛɛ bɛ burukina kɔnɔ nunumadu o fana dugu bɛɛ bɛ burukina kɔnɔ pɛrɛdu o fana dugu bɛɛ bɛ burukina kɔnɔ sorodu o fana dugu bɛɛ bɛ burukina kɔnɔ kunbaradu o fana dugu bɛɛ bɛ burukina kɔnɔ buwɔpina o fana dugu bɛɛ bɛ burukina kɔnɔ sɔnɔ kɔnɔ o fana dugu bɛɛ bɛ burukina kɔnɔ karamɔgɔ tuma banna ɛɛ tuma banna ayiwa o la ah. ɛɛ nin ye n ye fan min bɛ mali fɛ n y'o fɔ marabolo minnu bɛ burukina fɛ n y'o n y'o fana fɔ sisan minnu bɛ burukina fɛ o tuma na min bɛ min fana tilalen don o ye naani ye n bɛna o fana fɔ ka bɛn ni datuguli ye est ce que an an tɛna o ta don wɛrɛ
tuma banna ayiwa baasi tɛ ni tuma banna o tɛna to mɔgɔw wa mɔ kun banna ayiwa baasi tɛ o tuma na marabolo naani min bɛ yen ayiwa ni o tila tilalen don ah. ni ala sɔnna a ma ah. don nata la ni ala ye sigi wɛrɛ ni ala ye dɔgɔ wɛrɛ yira an na ni ala ye dɔgɔkun wɛrɛ yira an na ni ala sɔnna an b'a ta o ma o tuma na marabolo naani min bɛ yen ni o tilalen don mhm. mali ni burukina cɛ i b'a sɔrɔ marabolo kelen na mhm. fan dɔ bɛ burukina fɛ mhm. fan dɔ bɛ mali fɛ dɔnni fana fan dɔ bɛ burukina fɛ mm. fan dɔ bɛ mali fɛ mm-hmm. ni ala sɔnna dɔgɔkun nata mm-hmm. an bɛna se o ma mm-hmm. ayiwa ka foli lase ayiwa an filɛbaa jamakulu bɛɛ ma ka bɛɛ fo ayiwa ka bɛɛ waleɲuman dɔn eh, kɛrɛnkɛrɛnya la nko kalannaw nko kalanna bɛ diɲɛ fan o fan n b'o fo kungo jan adama kamara k'i yɛrɛ fo ayiwa ibrahima jata konate k'a fo ah, kosɛbɛ karamɔgɔba kodiwari sabaka don hmm.
fo kodiwari abijan kɔnɔ hmm. n b'a fo kosɛbɛ hmm. eh, abdurahman pona mm -hmm. Ah, nko karamɔgɔba don mm -hmm. a bɛ ayiwa abangolo mm -hmm. abangoro mm -hmm. kodiwari kodiwari kɔnɔ mm -hmm. mm -hmm. abdurahman pona n b'a fo kosɛbɛ mm -hmm. kasun daramɛ mm -hmm. daka de don mm -hmm. kasun daramɛ ka bɔ da mm -hmm. o tuma na a fana alhamdulilayi nko kalanna don mm -hmm. a bɛ bamakɔ kɔnɔ yan mm -hmm. ayiwa n b'a fo kosɛbɛ ayiwa isufu sariya ah. ka bɔ soke uh -huh.

dafin abulayi tarawele mhm. ale bɛ jewura mhm. dafin isufu tarawele mhm. ale bɛ sefeto aa n b'u fo kosɛbɛ dɛ mm, ko u balimakɛ b'u fo la ayiwa ka nko kalanna bɛɛ fo ani sigi kɛlen mɔgɔ o mɔgɔ sigira ka an lajɛ ka daminɛ sanfɛ ka na bila duguma kɛrɛnkɛrɛnyala dafina danbe jamakulu n tɛ ɲinɛ u kɔ dɛ dafina danbe a bɛ wulikajɔ min na dafina danbe bɛ wulikajɔba la dɛ dafina kɔnɔ an bɔra karamɔgɔ fɛ an bɔra karamɔgɔ serifu usman madani haidara fɛ an bɔr'a fɛ a ye dugawu caman kɛ dafinw ye i y'a ye dɛ i y'a ye zurunali la dɛ a ye dugawuba de kɛ dafinw ye a diyara an ye dɛ an ka foli b'ale anw yɛrɛ dafinw kɔntanna cogo min ala yɛrɛ de b'a dɔn k'a fɔ ko serifu usman madani haidara diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ o ka bɔ ka dafinw bisimila ka kuma an fɛ ka an c'est-à-dire eh a diyara an ye dɛ a diyara an ye mm. c'est-à-dire min yɛrɛ diyara ne ka tɛmɛ a bɛɛ kan tuguni mm. ni an ɲɛmaaba fana ye n'o ye an karamɔgɔba mm-hmm. sɛki amar tijani eh, ala mm-hmm. ala akubar ah, tijani haidara mm-hmm. ah, a bɔra ka sigi an ɲɛ kɔrɔ an y'a ye i b'a dɔn ko nko karamɔgɔ don eh, y'a lɔn dɛ nko karamɔgɔ don dɛ tijani kelen kelen o la an bɛ dugawu kɛ n kanubaaba dɔ ye mhm. ala ka hin'a na eh, ala ka yafa k'a dayɔrɔ suma buna ɲayi alhaji buna ɲayi mhm. ah, kungo jan mhm. an ye waati caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ala k'a dayɔrɔ suma kayi kayi dugu kɔnɔ a y'a sɔrɔ n bɛ kayi kaso eh, ale de tun bɛ kayi kaso ne bɛ liberite ne bɛ kayi liberite buna ɲayi alhamdulilayi cɛ don haidara y'a tanu ala y'a tanu wa silamɛ ɲuman bɛɛ y'a tanu kabini a ma fatu Eh, ala ka jɔnw ka ko bɛ tan buna an tun bɛ taama an sen na mhm. ka taa kayindi bagaforo la mhm. wajuli la 2011 2000 2000 eh, waatiw la 2010 2001 2001 waatiw la an kun bɛ taama an sen na ka bɔ kaso ale yɛrɛ kaso bɛ kayi kaso ka taa Eh, kayindi bagaforo la mhm. kayindi darali la mhm. kayindi karankaran na ka taa mhm. wajuli kɛ nin bɛɛ la kayi la ani arayida lafiyabugu legali segu plateau an ye waatinin k'o bɛɛ la dɛ an kun bɛ nin bɛɛ kɛ alhamdulilayi eh, an tansurulaha ah. yansurukum n'i ye ala dɛmɛ a b'i dɛmɛ a b'i dɛmɛ o ye tiɲɛ ye n bɛ fɛn kelen f'i ye bi n'i b'a fɛ ka ala n'a ka kira dɔn i banba cogo bɛɛ la jija i ka waatinin dɔ ta aseyidi serifu usumani madani hɛdara lamɛnni kama n'i b'a fɛ ka ala n'a ka kira dɔn hɛdara ka waajuriw a lamɛn waati dɔ bila kama n'i b'a lamɛn i bɛ ala n'a ka kira dɔn joona joona i b'i taafan dɔn i bɛ alijinɛ sɔrɔ cogo min i b'o dɔn nka mɛ n'i b'a fɛ ka serifu usumani madani hɛdara yɛrɛ dɔn mhm. kana dɔ wɛrɛ kɛ dɛ mhm. buna ka kaseti ɲini k'o lamɛn i bɛ hɛdara dɔn mhm. i y'a faamuya hɛdara a ti dɔn ka ban dɛ nka mɛ mɔgɔ min bɛ se ka dɔ dɔn a la ka tɛmɛ bɛɛ kan ne bɛ mɔgɔ min dɔn diɲɛ kɔnɔ buna bɛ min dɔn hɛdara la mɔgɔ si tɛ ala ka dugukolo kan bi ne bɛ mɔgɔ min dɔn k'o bɛ hɛdara dɔn ka buna bɔ n'a ye min fɔ i ye hɛdara ko la kana siga a la dɛ o minɛ ni pɛnsi ye o don o kuma na ayiwa ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ani silamɛ fure bɛɛ ala ka hinɛ u bɛɛ la ala ka anw yɛrɛw ɲɛ ka an ta don kɔnɔ ayiwa an filɛbaa jamakulu bɛɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman lɔn mhm. an bɛ kɛnɛ min kan so lɔn yiri lɔn yɛrɛ dɔnni ɲɔgɔn tɛ mhm. an k'an jija k'an bɔkolow dɔn k'an mhm. bɛnbaw dɔn k'an danbew dɔn dafina danbe o kuma na an bɛ ka kuma dafina kow kan ayiwa alu ni jɔ alu ni jɔ ala ka tuma wɛrɛ jira an na ayiwa n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na burama kɔnɛ ale ni eh, eh, dafin buna eh, sabalibugu ninnu ye dafin karamɔgɔw ye ani dafin karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ dafinw ye ko n ye n ka keredi ye telefɔni kɔnɔ kuma ka u fo k'u barika da ala ka bɛɛ lajɛlen sara aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na ala ka tuma wɛrɛ yira an na